ee mba mmịnwụ ka ewetara anyị ee, nsogbu maka onyinye ya adị anyị nwụrụ anụ
adanne m ka mmadụ si

gbabakwa Angelina ebulu bata Angelina ewo ewo nne ọchịma Nna anyị. dịka m gwara sị gị jụọ nya ọfụma maka ije nwata bịa ebe a ada ama ama echi niile ọ sịkwa na nke nwanyị imechakwa jụ ife m ji ekwu na ebe a bụ ka m malụ ma imechakwa jụọ ya ka m malụ ife ọ salị ada ama ama maka enwere ike echi niile nwa a akpọrọ ndị be ha wee bịa ejụkwala ya gị nke okwu Ee, nna anyị.

ọdụ nwa ịmụ na ọ na-abụ ngwa gị na mụnwa bụ nwa gị na-eme ka nna ya mụnwa bụ nna nwa gị na-eme ka nna ya emụ m mgbe nwoke m abịala ịgbara Adanne abịala m lụrụ okwu a sị gị na ana m eno ife elu n'ụka ọ dị m na ịbịa nụwa Adanne kịta a ka na-ekwu na nwatakịrị nwere ike bụrụ akpa igbo ka ọ na-ere na township ma ọ bụrụ welder ka ọ na-arụ amara nri na achọpụtago nke bụ eziokwu

esi kedu ka iji je chọrọ iwere ofu nwa nwaanyị i nwere tinye n'aka ọnwụ ihe gbasara unu na ofu nwa nwaanyị na onye chọrọ ịlụ ọ gbasakwara anyị
ọ ị dị anụ ife a na-eme na city ị dị anụ maka ọya ọya ọya mmịnwụ a hiv hiv obiri na aja ọcha
ị ma na ọya ọya nọ na city mmadụ niile nọ na city ha ncha bucha gị ọya efu inu ị fụnụgo onye nọ na city na onye nọ na city ị fụnụgo ife ọ na-achọ ịkọwara unu bụ na onye a na-abịa eh, sị na ya bịara ịnụ ada oke isi iwe ewena gị ọ ka m si ekwu na-ekwu ana m akpọwa ụzọ onye bịara ịnụ Adanne o bu ọya a na-akpọ hiv ọ bịa nụrụ adanne fana bụ ya eme na-ekwe m ịgbajie m aka mgbe a na-emere na-ekwe m ịgbajie m aka o were iko ṅụa mmiri nwunye gị ewere iko ṅụa mmiri nwunye gị eburu gị na nwunye gị mewekwa ewere isi debe eti na gị na onwe gị eburu nwunye gị buchara ibu ya na onye na fa gbacha na big big size fa ncha niile adịzie ka one eji aka ekpe dee ọya nwoke bụ eh, kedu ma afịa ọchịrị ya na onwe ya ọ nọ Lagos mgbe ahụ. oke ya nọ Lagos Ah. ọnya bụ na igogwu ego ife ọ na-akọwara unu bụ nwoke ma abịa ọzọ o kwerọ unu nchụpụ kpọọ anyị anyịnwa bụ ndị youth ikoro anyị zukwuru ezu n'enu mụnụnụ ị da afụ ma zuru anyị achụ ya ọsọ ọkwa maka ndụ mmadụ tọgatị tọgharịa ife anyị fụ na ife okwu dị n'okwu okwu a miri emi okwu a dị omimi ọsọ Chọwa pụọ biko. Onye na-ekwu? Onye nzuzu. lekwu na ezichagwo biko biko ịfụ ya gbaba Nawazie. Anyị anọghị funu.

o nwere ife nwaanyị a kwu kịta na adịrọ mma o nwere ife nwaanyị a kwu na adịrọ mma gịnị ka o kwuru gwa anyị kedu nke bụ ịnesi ịnesi iyeri ntị dị ka m na nọ- na isi adịrọ anyị mma na-esikwa dị mụnwa ire iyeri ntị dị ka m Ee, ị fụrụ anyị ka m ma n'eziokwu ị bụ fine boy anyị ncha dị mma mmadụ mana okwu o kwuru okwu dị na ya o nwere ka o si bụrata eziokwu mana anyị ncha bụ ndị ala ọ sị na o nwe ka o si nwebe ebe a na-agwọ ndị ala agwọkwa onye na onwe ya na ya na onwe ya bụ onye ara mana o nwere ka ụmụ nwaanyị si ekwuba okwu ghọtago adị m asị na ị bụ onye adị m akparị nne ya ife ọ na-etibe n'isi ọ na-ama ụma anyị ncha bụ ala ghọtago ife okwu dị na ya

kama a ga-asịkwa na onye a bịa nụọ gị echi ya kọba ife ọzọ ọ kakwa mma na a rapụ ya maka o nwere onye ọzọ ji mụ ama ọma mmasịkwa ka a si n'isochi a wee jewa kama onye a jiwekwa na city ga-anọrọkwa nwaanyị instead nyanwa onye bịa kpọrọ emechasị na nke nwaanyị kakwa mma na o chere mụkọrọ ife

ife a na-ekwu e nwere ife ọzọ bụ na ọya hiv juru na city na township ebe a ọ bụkwa ọtụtụ ndị mmadụ ife a na-ede kịta otu ịdị ọcha ewu nke gị ka njọ dị maka ịdị ọcha o nweta kịta ọ tapịa akụkọ gị nke dị ntụ ị ghọtakwu mgbe ọya nweghị oke ibu akpa i jere ibu akpa buru akpa nwa bunata ya obodo a ejena ejena ejena ndụ gị ka a na-achọ ka ọya a na-agwa gị o jide gị na akịta ọ mịa gị ka anụ ọ mịcha gị ka anụ dịka wan mịta gị ka mangala oke ibukwa akpa eje ihe ekpu ekpu nata ị nọrọ ike i kere oke nke gị bata i kebe ndị be gị
kọwaanụ m aghọtarakwana m ife unu na-akpọ afa ya ife a na-akpọ ya bụ edinu hiv echi echi hiv
chekwala ka m bịa chekwa ka m bịa ọya bụ nke a na-akpọ obili n'aja ọcha obi na-agụ ọcha katakpum katakpum edi katakpum katakpum o juru na city nwa ebe caterpillar ekpo katagwo kpokata kpokata o kporo mkpopu eme ife meziri asị ngwa ya dụbazie onye ọbụla chọrọ ịnwụ ya bịa gbalụ nke ya ị na-anya ege ntị nwebere gete n'ụkpa nwa nwa nwa ambulance eburu ofe na-ebufe ọfụma city

ị fụrụ ọya ọya ka o si abịa ndị nne jere ọmụgwọ ị na-esi ji mmiri ọkụ hmm? ebe ị na-asa nwa ọfụụ arụ ebe ị na-asa arụ ebe ị na-anyụ nsị ọ na-agbagharị nwa a fụrụ gị n'anya hiv kwa hiv ọ jọrọ ajọ njọ bịa mana ka a fụrụ gị n'anya ka anyị na gị kala ee chukwu abịama uju nwa

mana mmadụ na-eyi ibi ya ma ada n'okwu ala na-agba mmadụ ibu a dị akwa mkpụrụ obi nnukwu na-atụ n'elu mụ na amarọ ife onye na-agwa gị ọ masịrị amasị eziokwu
nwa mere nwa ma ife nna gị ikwe nwere ife ọzọ bụ n'ọnwụ ọ ma bụ na nke m ka iji e zuru ife dị ekele bụ na tụkwa mkpụrụ obi ndụ n'enu nna ife anyị na-amụ ọrụ ata ahụ gbasara
ukwu nwatakịrị a ntọkọtara ị fụrụ na ime ego kịta nna anụ agbafuo utobo ọ gịnị

eh, ebe gụnwa bụ ya nwoke ji eje contact ọya bute dị ebe anyụ amerịsị anyị na-afe na ọnụ ife gị na-afe wofụ ee ọ bụrụ HIV nwa bụrụ gonorrhea eh, bụrụ staphylococcus gị nwa mana ife m na-ekwu bụ from today ị ya gbadaba ebe di ya manụ ị ya gbadaba ebe ụnụ kịta dị ya ngwa

Ọmalịcha m, akama na m fụlụ gị n'anya o. Ee. Afụkwa m gị n'anya so so much. Ngwa susuonụ m ọnụ o. Biko biko biko biko biko. Ee. Chelukwa o, kezikwanụ mgbe ị na-abịa ka ọ m bịawazi m. M ma abịa Lagos. Jesus. Ee, Lagos, m ma abịa Lagos. sweet m ọmalịcha m ma ee taa mụ na gị na-ekwu okwu ee o mee ka obi si eme m ahụ na-eme m polina polina mana chekwa ka m jụọ gị akwa nwere nwaanyị gị na Lagos gị na ya na-esu something ee ị dị sure na nwere

from phone i ji n'aka gịnị bụ AIDS ọya mmịnwụ nke na-egbu egbu HIV ọya mmịnwụ na-egbu egbu
tibe na ya network adịkwa na ya
mana iru gị nke ajọ ọnya dị anyị ma pụtaba

n'ukwu that girl ka nna ma na ukwu nwere underground ị fụ ka ukwu nwara arapụchara nke a na ọ bụ maka nke a na gị na ukwu adịgwo na mma ife ọbụla bụ ukwu si rapụrụ gị nya bịa bịa bịa bịa bịa dị ọ gị na-emedị ị nọkwa na njọ mmafe na-egbu gị n'anya na-eto na-enu ebe akpị ife mevụrụ nwayọọ nwayọọ na nna ka ngwa gị ife mevụ n'ọnụ ukwu ka esi bịa ọ bụrụ ya so ihe esikwa n'ukwu wee na ụwa mana nke a chukwu bịa mee ebere bọtalụ gị bread ogbo bụrụ ukwu nwere underground ọ ya bụ enie gị enidagha enidaba ozugbo ka 17 feet

ibe na o jebere meeting na na city wo ama ọmụ ibe asị o ji city o je meeting na city emecha meeting igwe ndị igwe ndị bọwa ndị bọwa ọzọ na-anasị agba na-ana na-ana ọ fọ igwe be anyị iti bọrịbọ ama Oke akpịrị. iti bọrịbọ na onye ọbụla onye che kenye ya ego kenye ya igwe ndị be anyị na-aba na-aba emepere ya moto ka ọ makpọ onye che kenye ya ego ị makwa na HIV

kedu ka na-ekwu ezigbo okwu nke ma na-acha ichi ntị mgbe iri goo nọ gịnị dị enwere m akpa n'ori akwa ọzọ obodo ka ọ na-agbụ m ọjịrị
ibe na obi igwe kịta ebe niile bụ ọya mmịnwụ ọya na-akpagharị ibe na ọya na-akpagharị akpagharị ambulance na-agbagharị eburu igwe be anyị ị ma na ọya ibe na be igwe kịta na obi igwe ọ na-akpagharị ọ na-akpagharị ebe niile na-akpagharị ebe niile na-akpagharị ebe niile imepe imepe ọnụ ụzọ imepe geeti be igwe kịta ọ bata ọ gbarịbazi n'obodo bịa utobo utobo ka m gwa gị ọ bụrụ na ọ ya-ekwe mee na ife njọ ka anyị tụọ ya ọbụla alụ ma ọ bụrụ na ụkwa achị n'aka na abaghị ekwe ọ kakwa mma na anyị chọrọ ife anyị ya-eme ọ bụrụ na anyị afụrọ ife anyị mere kịta ọ bụrụ obodo ọzọ anyị gbana ka ọ bụrụ abịa na obodo anyị niile ọ bụrụ sọ mkpụrụ anyị nọ nkịtị fọzịrịnụ maka anyị achụpụna anyị achụpụna anyị achụpụna e, e, e, nke ọzọ na-eyele yele anyị gbana obodo anyị je zuo ike ka this HIV ghara ime gịnị bata anyị n'ime

ee ana m afụ gị na onye nke anyị lepụwa gị na nwoke nke anyị lepụwa ọ na-adị mma ee medekwana ihe a ah, ọkwa maka ah. ndụ gị ka m na-agwa gị ihe ahụ maka ndụ gị ihe
m ji agwa gị maka ọnwụ lekwa ọnwụ ebe a ọkwa maka ọnwụ ị na-anụ maka ya

ụmụaka kịta hei chineke nna mekwaalụ anyị ebere ụmụ anyị kịta ewe ịnụkwa m nụ ịda agwụ ọ na ọ ghara m na-apụ apụ hei o chineke nna

ọya mmịnwụ ka ị na-ejekwa na nke igwe ijekwa ka ibute n'ụlọ a ị mara na palace igwe niile a na ọya dị n'ime ịgafekwado n'iru ebe a ikuku kụla n'ahụ gị iburugwo ọya a onye ọbụla baa na nke igwe pụta ikwe ya n'aka iburugwo ọya a ka efi na-ejezi ebe a ọ ka ibunata ya ebe a ọ bụkwa na ị na-eje na nke igwe ị nọrọ iruru a na ebe ichecha nke igwe iche ebe ya etinye isi adịmachị ụghachi ife abụ nọgụ mana ife a bụ ka ọ dịrị anyị na mma maka ịgbatafa ịgbata ha n'ebe a onye jiri iko iji ṅụa mmiri ṅụa mmiri o burugwo ọya a ịmakwa ya ife a bụ eh, maka esi asụ ya n'English ka ebi na-eje na nke igwe ife a bụrụ ife hee ife gwa gị bụ obiri n'aja ọcha ọ bụrụ anyị efefe ọya abụrụ hee ka ihe esi jee je bute ọya onye ọbụla na-agbara ọsọ ife a bụrụ ife ihe ejebe na nke igwe ọya na echekwa na ị ma ife ife unu na-eri na-akpụ n'ụlọ gịnị ka e ji nke a si ka ya dịkwudo ebe a

ọ gịnị ọ chiri ka ihe ọ mụ ọ gịnị adanne mụ ọ gịnị mba ebe ka m gụnwa ị fụ m wee gafere m n'isi akakpọ m bụrụ ka i ji gafere m i kenero m ị sịkwurọ m ebe- bido dịwa ka mmadụ na ị na-adị ka onye ala biko Ee, mụ dịba ka mmadụ ana m adị ka onye ala nya ka i ji wee fụ nwanne m nwoke gọnarị m ehe na ọ dị mma

bịa bịa bịa bịa bịa m nso kedu enyi gị nke ị na-eje ịfụ
nya m jekwa ịfụ enyi m m gwakwa gị onye nke ọ bụ na m na-eje ịfụ enyi m o nwe okwu dị ya egwego nso na mana ọ bụrụ na m chiri ntị ee mụ na gị bụ nwanne so ụdị ife a mebe akara m alụ m ghọta ife niile i kwu na mbido na ị na-eje ịfụ onyedo enyi gị enyi m enyi gị ọ nwoke ka nwaanyị otu na-akwụ ụdọ otu na-akwụ ọnụ ụdọ bịa adanne o kwere m ghọta na ọ bụrọ ife a na-elove ka ịka m na-elove bụ eziokwu ama m na ife m na-elo abụrọ eziokwu gịnị ka ị na-elo adanne ama m na ọ bụrọ nwatakịrị anụnwa ama m na ọ bụrọ nwatakịrị mere isi isi jama mango dịka mbesa adara adara gịnị a na-agwọta ife a ka i jekọ ije fụ

utu na abụghị ụdọ di m adanne nya ị marọ na nwatakịrị bu hiv eh? ha
gịnị ya kedu onye dịka o bu hiv
mụ na ya onye dịka o bu hiv ka m gwakwọ gị nwatakịrị a bu hiv obodo niile agbagolu ka m sikwa ebe o ji abụkwa mpọsị mfụ adanne buru na hiv adanne go go anyị agụwa na-ewenatala anyị HIV n'ụlọ ife i mere m ana m azọ gị ndụ onye ị na-eje fụ HIV na onwe ọ bụrọdị enyi gị maka ife niile bụ mmadụ n'ime ya ekwensu abịago buru HIV tinye n'ime ya buru ife bụ mmadụ je bufu nya ife a na-agwa gị na HIV HIV ọ bagwo moto o jikwu m ọkada aga oyi gị nwoke ị na-eje afụ onye ma ma o bufee gị HIV nwa ka m si kwuo mba chukwu ajụkwa chukwu ya na-ekwetara m ọ bụrọ chukwu ajụ ya na-ekwetara m adanne atụgolo m ya n'inu ugboro one na one sị gị adanne a na-ama atụ otene a na-amụ atụ otene adanne a na-amụ atụ otene ọdụka ọdụ n'olu tụọrọ gị ya n'ilu nke ọzọ sị gị adanne i were otu aka jade otene otene adị mgbughele adanne kwa mposi i buru ike gị na-akụ kpakakpaka ka ji aka gwọrọ agwọ dị n'ikwe gịnị ya mekọbre mgbe i chere ya nso i lugwe ya nso otu a good ngwa na bụ ụlọ

oyibo kpọrọ ya protectic and dishonorabilitic love so rapụ ifo ka m mesi protect gị hiv nwere ike ilu gị nso chee ka m gosi gị onye ife anọ kịta m were ya kpuchie kịta mmiri ya amara gị kwa ịma anwụ ya chara gị so onye ka ọ dị ma m were love n'ime gị protect ya gị hiv agbalụ gị ọsọ ife niile i me kịta i me enyi ọzọ ada ama ebe a nwụọ megodo enyi ọzọ kịta ị sị m binye ife akwa na ọnwụ ka m nwụrụ ị sị m binye o aga ndị ife a ịmakwa mgbe ụfọdụ ọ na-abụrụ i jele exam mgbe i jele exam ọ bịa dị ka nne m ukwu a chọrọ ịnwụnarị m ife ife mgbe ị bịa jee exam

ọ chịrị ụtaka ụtọbụ ọgịnị ụtọbụ ọgịnị ụtọbụ unu ebe a na-akpakọsị igwe na ndị police ọ na-achọ ya achọ chineke ha na-achọ ya achọ n'obodo n'ebe on your marks get ready